nkhani iliyonse kani mbali munthu wangofika munthu wakuti wakuti paja kuti chako akuluakulu amati ukamalimbana ndi zitsiru nawenso umakhala dzi- uma- umasanduka chitsiru right ukamalimbana ndi chitsiru nawenso umasanduka chitsiru. Zaka za m'mbuyo zapitazi, zaka za m'mbuyo zavayazi, ndinapalanapo chibwezi ndi amayi ena ake. Tinali pa ubwezi, zinthu zathu zimayenda popo mandimvetsetsa. zinthu zathu zimayenda popo chilichonse chimayenda popo kaya ndikuveka clear clear ndikuveka clear clear so what happened ne palibe chosatha pa dziko lapansi pano chilichonse chimatha ubwezi tinapalana uja napeza kuti unatani ubwezi uja unatha. Utatha ubwezi uja, ine napanga move on, ndimapanga zanga. I always mind ndikupanga zinthu zanga, you understand? So, I think amayi awa ndi vuto, kaya ndi usavage, kaya ndi chani, I don't know. Safuna kuvomereza. Chilichonse amapanga amafuna chipite pa social media. okay kuchepesa nkhani eti. last week uh, ndapangidwa invite uh, big shout out to roda j and the team andipanga invite kukapanga nawo kukapanga nawo appearance uh, movie premiere ya ujeni ya welcome to maula so ndapita kumene kuja ndinakumana nawo amayi ndinkapalana nawo ubwenzi aja amayi aja "Ah, achimwene tingajambuliseko chithunzi inu ndi ine nde poti ine aliyense ndimajambulisa naye chithunzi i take picture kwa munthu wina aliyense you understand tajambulisa nawo chithunzi the following day kumaveka mphekesera iwowo ndi amuna awo Amayi amayiwo mtima samaugwira Ali ndi kavuto pang'ono Amati akayambana ndi amuna awo amapita kwa mwamuna wina Muwawise mamuna wawo kuti kaya abwererane kaya apange chan chani you understand so zinthu zija zinachitika anapanga post anyamata a, a, a page ya umatha daily when I find out Ndamva zoti uh, amayi aja alipira pa page kuja ngati kuti pachitika china chake between me and her pamene ine i moved on long time ago we are talking about zinthu za 6 years ago 5 years ago you understand tambokangana ku inbox kwa m'chichotse postiyo chifukwa kuti ine sindingamasangalale ndizipakidwa mafuta pakamwa ah, kuti wina akazina kuti ndikupanga zakuzaku ndi wina wake pamene zili anthu oziziwatu i don't blame anthu aku Umatha daily nawonso ndi business yawo ndi business yawo munthu afuna kupanga post amatha kupanga post akalandira kena kake sindikuwablame now this issue blaming amayi awa awa you understand so now that post iyo idiliteni i don't like it idiliteni and mmene ndinapanga find out kuti uh, ayambana ndi mamuna wawo its just a threat kuti abwererane ndi mamuna wawo mwamuna uja achite sanja akaona zoti chanchani now zoti adelete post ija ngati sadelita inenso ndipanga post pa page pa ineyo kupanga clear so post ija sinapangidwe delete ndapanga clear pa page panga ndikufotokoza kuti ah zimene zizisamachitikeso nawo akutuma ti anthu ta mapeji ta magulupu kumanditukwana ine sindingabwezere kutukwana kwanu madam ine sindingakubwezereni chilichonse mwanditukwana ine ndavomereza nzabhobho komano ine ndimangofuna ndipange clear mbali ya ine kuti Simungamayuze image yanga kupangira threat munthu wina wake. Inu ndi ineyo distance yathu ndiyayitali kwambiri. Kwambiri, there is a long distance between you and me. Muma- muma- Mumapanga claim zinthu zambirimbiri that I don't want to say, that I don't want to comment about it. komano tiyeni tipasane ulemu nthawi zina zake munthu kupanga zoti anthu akutame sizimakhala bho ine ndi munthu ndi ndi ndi ndi brand ndi ndi image sindingamalole zoti munthu wina ake chifukwa mwina ndinapanga naye zinthu zina zake basi uh, azibwera pa social media umati kuona maphunziro anthu amangoona asola anthu apa tiktok kuti awa ndi ambuli awa ndi asavage andivesesa ine sindingamakutukwaneni ine sindingamakunyozeni chifukwa inunso ndi chani mukungotaya nthawi ineyo i don't have time kumalimbana ndi munthu kapena kumalimbana ndi mzimayi simalimbana ndi azimayi ine ndimacheza ndi azimayi kwambiri azinzanga ambiri ndi azimayi pa, pa social media pano so i don't have time kumalimbana ndi mzimayi kumatukwanizana ndi mzimayi pachakuti chako pachakuti chako ayi ineyo sinaleredwe choncho naleredwa ndi makolo awiri sinalero ndizikhala busy kumatukwana mzimayi pachakuti chako pali amayi ena ake akuti kaya azeliwe akunditukwana chanchani i don't care about that anthu amanditukwana pamenepo ndi pang'ono but imene ndinganene ine sindingamane kuti muziyuza image ya ineyo kupangira threat munthu wina mukambana zinthu kunyumba kwanuko muzisova muzikambirana osati mutenge chithunzi cha ine mwalipire naka apeji mukalipira apeji basi anthu aziti inu ndi ine tikupanga china chake pali mahope angati pamuzi pano pali azimayi ena amandifuna angati pamuzi pano mwandimvesesa nde ineyo ndibe nanu chifukwa kaya muzitukwana kutukwana enanu kutukwanako ndi kudya kwanu sindingakutukwaneni mulungu angokukhululukirani pa zimene mukupangazo koma ine chilungamo ndimakuuzani muchose chithunzi cha ineyo osati zimene mukankhula inuyozo ayi Chifukwa ineyonso, anthu ena akamaona ngati pali china chake pakati pa inu ndi ine, palibe china chilichonse. Mwandimvetsetsa? Pamudzi panopa pali ma hope. Ma hope alipo pamudzi pano. Ndiye munthu ukayamba, munthu ukayambana ndi chibwenzi chako akuluakulu, ndipo ukambirana ndi chibwenzi chako, muzisova zinthu. zija musova mupanga zinthu not kutenga chinthu cha wina wake kuti mumuwawise munthu wina wake ndikuona ngati sizimakhala bwino mwandimvesesa mutenga chithunzi cha mamuna wanu wina wake wakalekale muyike kuti mamuna uja azipanga chanchani ayi zimenezozo sizi- sizinthu ine sininga i can't vote for that ndi munganyi mutonyoza mmene munganyozere mutha utukwana mmene mungatukwanire ife utukwana sititha ife ndi ana ama- ndi amwambo mutha Tukwana maphuzo mtundu wina uliwonse koma ine ine chilungamo mchokuti ndimafuna muchose chithunzi changacho musa musamapange musamayuze image ya ineyo kuti mubwelelane ndi amuna anu muli muli ndi zanu zambiri zomwe ndimaziziwa zomwe mumapanga kumbali koma sindingazibwelese pati pagulu pano komanso ndikupempheni amayi inuyo azeliwe musamapange za ine musamalowelele nkhani za anthu. chifukwa ine simumandidziwa personally mwina timangoonana zoti muzilemba kumaninyoza kumaononga dzina langa zimenezozo ine sindingazakondwerere mwina nkutheka ine ndi anzanu tizayambanso kucheza inu muzakhala amanyazi pamawa kuti inu mulemba zoninyoza anthu anditumizira zambirimbiri zomwe mukunyoza Ine sindimalimbana ndi azimayi, kunena mobwereza, ine sindilimbana ndi azimayi. Sindingamakhale pano kutukwana, apapa ndangolowanso chifukwa choti anthu ena andilesa kuti ndisabwere live ndangokhala kuti I should express myself, I can't stand to insult a woman, ndinachokera ku ma, ndinachokera kwa mzimayi, sindingaime pagulu kumatukwana mzimayi, ine sindimapanga zimene, ndinaleredwa ndi makolo, mwandimvesesa, ndiye pena pake kumanyoza, kumapanga zinthu zoti akuonereni. Nthawi ya kumangopusa ndatha ine wanu wanu wanu ine. Nkhani ndabwera nayo pamudzi pano ndi imene nkhani zimakhala ndi mbali zonse. Mwamva mbali ya ine, kaya mbali ya enawo ine sindinamve kaya kundingovota kungotukwana maphuzo atukwane mmene angafunire kufuna kwawo. Mwandimvetsetsa akuluakulu? Koma zoti tizitukwanizana zitentere aah ineso wachoncho.